Bi ye sibiridon ye marisi kalo tile tan naani san ba fila ani mugan wɔɔrɔ bamakɔ ni TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ awa tɛnɛn natɔ ni o bɛ bɛn marisi kalo tile tan wɔɔrɔ ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ o kan ka bɛn layilatul kadiri don ma ka kɛɲɛ ni o ye ale e, don in e, baara tɛ kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ awa don don don min ni awa e, a bɛna bila awa e, don sarata fana don jamana kɔnɔna na halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye jɛkulu min sigilen don an ka eh, fanga ɲɛmaaw fɛ gɛlɛya kunbɛnni kama gɛlɛya min ni o ye tajiko gɛlɛya ani fɛn caman wɛrɛw ye an b'a yira aw la k'a fɔ U bɔra ka ɛ dantigɛli kɛ awa mankan min o ni o cira awa kununko k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ maa caman kun taara a ka taa ɛ ara minɛ ɛ sitasiyonw na o tuma an ka awa fanga ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ awa maaw kana jɔrɔ ɛ awa maaw kana ɛ bɔ u cogo la bɛɛ k'i hakili sigi tajiko gɛlɛya tɛ yen taji bɛ an ka ɛ sitasiyonw na fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma maaw bɛɛ ka tɛmɛ ni u ka baaraw ye ko juma ni o bɛnna marisi kalo tile tan saba ma san ba fila ani eh, mugan wɔɔrɔ taji bondo n'o ye eh, sitɛrini ye olu falen donna eh, bamakɔ kɔnɔ n'o ye mali faba ye yan walasa awa ka jamanadenw hakili sigi halisa k'a yira k'a fɔ taji bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma tajiko gɛlɛya awa o tɛ yen nɔ An ka ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnnin min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Kante awa ni a tɔgɔ yɛrɛ ye Sulemani Keyita ye a bɔra ka kunnajaaba de sɔrɔ kunnajaaba min ni jamana ka awa jɔnjɔn min bɛ da maaw disi la n'an ko a ma ko Chevalier des Arts de la Culture a bɔra ka o kunnajaaba sɔrɔ walasa ka a ka cɛsiri jira a ye baara min kɛ ayiwa ɲɔgɔlɔnbɔ sira kan awa Kante u ye a ko ɲuman dɔn ka kɛɲɛ ni o de ye. Nin wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye. Irankaw fɛ yen nɔ, a jirala k'a fɔ kɛlɛkɛ pankurun dɔ min ye lamerikenw ta ye, o kɛlɛkɛ pankurun in a jirala k'a fɔ se kɛra a ma ka awa pankurun in bon. Pankurun in bonni awa a jirala k'a fɔ pankuru in awa a jenina wa ani a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen jenina ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ awa kɛlɛ min bɛ iran jamana ni lamerikɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na o tuma irankaw u filɛ ne ka lamerikɛw ka pankuru dɔ jeni nin cogoya in na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce ɲɛmadali ani tulomajɔ la aw k'an bɛn don nataw la